Нтӏэ, жысӏэри. Сыт? Мы подвалыр. Сигу ирихьащ сэ. Подвал? Нтӏэ, сигу щӏырихьари, япэрауэ, гъущабзэ, дзыгъуэ сыт щызежэу щыттым. Унэ псори зыӏыгъыжыр подвалымрэ фундаментымрэщ. Мис ар псыӏэу щымыту, гъущу щытмэ, ара псом нэхъапэр. Къэсщэхуми, дыщӏемыгъуэжыну къысщохъу. Унэ хъарзынэщ мыр. Пэшхьэри инщ. Пэшри пэжщ, ауэ итӏанэ пщэфӏапӏэ, схуэдэу хуитышхуэ, дэгъуэшхуэ. Цӏыхубзым дежкӏэ сыт пщэфӏапӏэр? Уэ подвалыр уигу ирихьащи, подвалым щӏыунэ, щӏыунэ жыхуаӏэ. Щӏыунэм сыщыбгъэпсэунут ара? Ущыбгъэпсэун сэ пщэфӏапӏэ дахэу сщӏэт. Ей, уэри уэ.

Нэхъыбэ дыщӏэтӏысхьэжащ. Дэ тщӏэхам ар унэ цӏыху щӏэсу фӏыдыдэм уей. Зыри иджыри ирамыщӏауэ моуӏы. Ауэ ди хач е дэ къэтщэхури езым етщӏэжащ. Мы мыс подвал сытхэри теплъагъу. Зыщӏа щӏалэр схуэдэ застройщик. А застройщикыр сыту щӏалэфӏ егъэлеяу, сыт хуэду. Кхъыӏэ, псоми гущӏэслъым дыцӏыхурэ ар? Махуэ къэс нэмыс. Фигу рихьрэ-тӏэ? Жэщкӏэм жейуэрэ ищӏам унэр абы? Пэжми. Ауэ сытми щӏалэфӏ егъэлеяӏым ар. Пэжу жыпӏэрэ? Ну, уэ ущӏэсщ, уигу ирихьэрэ Ауэ хъуну? сытми сигу ирихьэрэ. Унэ езым сытхэр схуэдэр? Къызыхищӏыкӏахэр сытхэр? Блыни, псори, псори, нэхъыфӏ дыдэхэм къыхищӏыкӏащ. Жыпӏэр дыкъызэрыӏэпхъуэжрэ, е телевизор дыхумеиж, е интернет дыхумеиж, е радио дыхумеиж. Сыт щхьэ, мылажьэу ара? Алыхь псори мэлажьэ, мо фӏыгъэщӏэгъуэнхьэм унэм. Жэщи махуи щӏэс хъунущ. Сыту ӏей? Уей, сэ телевизор семыплъу сыхуэмеӏэу. Телевизор семыплъу, та. Э, телевизор хуеижынукъым, зо. Апхуэдизкӏэ блыныр фӏы дыдэу ищӏащи, пӏащӏэфӏ дыдэ хуэдизкӏэ ищӏащи. Фӏыуэ. Модэ си, а, си щхьэм тесым. Телефонкӏэ убэни фӏэфӏу, щыубэм деж жиӏэ псори зэхызохри, жэщи махуи абы дедаӏуэу дыщӏэсу. Ара телевизор ущӏыхуэмейр? Алыхьым япэ дыгъуэгъуэщӏу сыт хуей? Сэ дыгъуэгъуэщӏэ къызгурымыӏуари. Телефонкӏэ щыпсалъэм деу уи гъунэгъур зыхыбохэрэ? Хуитыпсу зыхыбохым, Алыхь. Дэ дыщӏэс унэм нэхъыфӏым. Сыту ӏей? Дэ дызыщӏэс унэм нэхъ нэгу зыужьыж унэу жыпӏэ хъуну? Сыту, сыту? Дэ ди унэм. А уи гъунэгъу телефонкӏэ псалъэ зэрызыхэпхым нэмыщӏкӏэ, абыкӏэ а лъэныкъуэмкӏэ телефоным къипсэлъыкӏым кърит жэуапри зэхыдох. Мис ауэ дэ ди бжыгьэ. Мис дара? Дэ диф щыпсэу, а фыщыпсэуа? Мо и щхьэмкӏэ. Мобыкӏи. Нтӏэ, дэбгъэзеймэ. Сэ сыхуей фи унэ мыр сщэжынура фыфей къэсщэхуну? Мис иджы къэсщӏащ сэ телевизорыр.